kabako de bɛ yen kɛridi mali kɔni dayɛlɛla kɛridi mali international aw b'o de kɔnɔ bi n'u y'a minɛ an bɛ taa kɛridi mali deux kɔnɔ ni ala sɔnna yanni o cɛ an ka commentaire sen bɔ a la commentaire tɛ yan tijo a bɛ cogo di aa tijo dɛnkɔrɔ ma ne jaabi dɛ a bɛ ka miliyɔn bɔ ka miliyɔn bɔ hali n'i ye un million falen k'a kɛ dix mille dix mille ye cɛ non dɛnkɔrɔ dɛnkɔrɔ fɔrilen don mais a ta y'a ka ko ye mali ko de don bɛɛ k'i sago kɛ voilà la vérité vérité non Je vais très bien Modibo Kamisoko kow bɛɛ ka ɲi aw bɛɛ ni ce aw bɛɛ ni baraji aw bisimila Kɛrɛdi Mali International kɔnɔ mais aw bɛ hakɛ to commentaire tɛ ne ka direct la tuguni o banna excusez moi ni ni comment dirais-je ni direct banna ni commentaire min ka di min ye o ka t'o bila kɔfɛ mais k'an to n ka direct la non non non non commentaire tɛ bila aw bɛ hakɛ to o la kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de

namindenw faso kunmasulidenw minnu b'u nɔfɛ jama lamaloya don o don k'u nɔfɛ jama lakunsuli sarakadenw u bɛ dangaden première qualité minnu ɲini jitɔdenw minnu bɛ bo ni ɲɛgɛnɛ k'u ka kulusi la dangadenw ye ka siran dangaden ɲɛ fo ka taa bo ni ɲɛgɛnɛ k'i ka kulusi la a ye bi video b'olu le kan nka ne tigɛra ninnu na u mana wuli la force des arguments u mana wuli l'homme peur zéro bi directement n bɛna fɔ aw ye n tɛ kuma munumunu n tɛ taa yɔrɔ jan dani de paris dani de paris a su ka fisa buba fane ni baba kabral ɲɛnama ye bi a ka fisa n'u ye sur tous les plans a b'a ba fɛ n'u y'i ba ye a b'a ba fɛ a b'a ba kisi a b'a ba protéger ka tɛmɛ buba fane ni baba kabral kan Bouba Fané e ni Baba Cabral, vous êtes la honte sur Facebook. Aw de Facebook maloya yɛrɛ denw ye. Aw mana wuli k'aw ye halala ye. Aw ka halalaya a wale kelen tɛ yen. Aw delila ka min yira yan. A tɛ yen. Kunu Bouba Fané e ni Dani tun bɛ ɲɔgɔn na très mal. Hali a ma mɛn a bɔra i bɛnkɛ kan ka bɔ i ba kan. Ka fɛn bɛɛ ta ka f'i ma. aw tun bɛ ɲɔgɔn na arasa min nɔfɛ e bɛ ka arasa kɛlɛ ale bɛ ka arasa defan bi e bɛ arasa e ni arasa bɛ diya la dani bɛ ka arasa kɛlɛ a bɛ ka arasa buruja a b'a fa neni a b'a ba neni réseaux sociaux sanfɛ e buba fane i b'o kalama i ɲɛ b'a la un deux i ka i bɛ ka i bɛ dabaya la i b'i kɔ sɛmɛ olu minnu na ka fɛn sɔrɔ ka tila ka bɔ k'a kɛ dabaya y'an ɲɛna yan don ta bɔ ta ibeka ye bonya ni fɛn bɛɛ da i kan k'i ta zeniw cɛla k'i choisi mɛ fugari de tun b'a kɔ waleɲumandɔnbali ye e de ye buba fane bi dani sigilen bɛ a bɛ ibeka buruja hali a su ibeka su yɛrɛ ma don fɔlɔ e de ni dani aw bɛ ɲɔgɔn bolo pari bi k'e e n'o bɛna taa tɛgɛ don minɛn kelen kɔnɔ maloya kan k'i faga e tɛ hɔrɔn ye buba fane ne tɛ tourne autour du pot ne t'i fa neni n t'i ba neni u tɛ ɲɛsira la u ma fɛn kɛ n na parce que i yɛrɛ y'u neni i yɛrɛ y'i fa neni bi i yɛrɛ y'i ba neni bi i yɛrɛ y'aw ka du buruja bi i yɛrɛ y'i ka fugaridenya fɔ bi bɛɛ ɲɛna i yɛrɛ y'a yira bɛɛ la bi e ye jitɔ de ye e bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ kulusi la i cɛ ɲɔgɔn ye cɛ yɛrɛ tɛ e ye bilakoro ye e bɛ taa ɲɛgɛnɛ kɛ kulusi la danbe t'i la buba fane danbe t'i la i kana taa faransi yaala la ma dɛ ani ameriki taa makan i ka taa hiji e tɛ danbe sɔrɔ e tɛ cɛ ye i tɛ kɛ cɛfarin ye minnu bɛ e kɔ kunmasuli de b'u kan bi mɔgɔ mɔgɔ bɛ buba fane kanu bi i ni kunmasuli de bɛ ɲɔgɔn na i ni fugari de bɛ ɲɔgɔn bolo i bɛ ka lâche daba nkalontigɛla jamana denmisɛnninw bɛɛ la videokɛlaw bɛɛ la nafigi kɛlɛkɛlɛ namima yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ e buba fane a bɛ n ni ala cɛ e ye nami yɛrɛ yɛrɛ de ye bi de n y'a dɔn e ɲɔgɔn lèche-botte tɛ mali videokɛlaw la a tɛ ye e ye nami de ye i ye torofe sɔrɔ a la i ye fɛn bɛɛ sɔrɔ a la wa i ba nenina a bɛnn'i ma n'i bɛ se ka taa diya ɲini dani fɛ fo faransi o tuma minnu y'i ba neni kɔmantɛri la bɔ i ka videwo kɛ i ka yafa deli olu fɛnɛ fɛ i ka videwo kɛ n'u ye ibeka su ma don fɔlɔ dɛ e de bɛ pari bi wa dani m'aw wele dɛ o de y'a problème tɔ bɛɛ fɛnma yɔrɔ ye dani m'aw wele a ma s'aw si ma aw baw burujalen kɔfɛ aw faw burujalen kɔfɛ aw n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛlɛ min na aw tilala k'o kɛlɛ fɛnɛ pɛridi o kɔfɛ aw de ye telefɔni ta k'a wele k'a ka d'aw ye aw n'a ka ɲɔgɔn ye hali n'a ka sira tɛ kelen ye wa o dani kelen de bɛ bɔ k'i sigi a b'a fɔ video la maliyɛn bɛɛ ɲɛna a wasalenba a b'a ka tiɲɛ kɔnɔ ne t'a kɛlɛ nin na ne t'a kɛlɛ nin na ne nimisara aw dɛmɛli de la kunu ne nimisara aw tɔgɔ bɔli de la ne da fɛ dɔ wɛrɛ tɛ dɛ k'aw dɛsɛra ka faso jɔ o tɛ ko kɛlɛ ma diya aw la o tɛ ko cɛw sera aw la o tɛ mɛ aw ba nenibaga min y'aw ba buruja k'aw ba muso bilen neni maa ba kelen ka jɛ k'aw ba neni a tigi kelen sababu la aw wulila maliyɛn bɛɛ ɲɛna ko aw de ye hɔrɔn ye ko aw ye hɔrɔn ye aw ye maliyɛn aw ni kɛlɛ b'aw ni fɛn fɛn cɛ aw bɛɛ to yen aw pan bɛɛ kunna ka taa danni de pari de tɛgɛ minɛ danni de y'aw ka cɛ ye aw de ka cɛ don aw de ka belebele don aw de y'aw ka muso kolondenya yira maliyɛn bɛɛ la bi aw de y'a yira maliyɛn bɛɛ la k'aw ye fugariden ye ala kanu de ye nafa foyi tɛ aw la aw kan ka video kɛ haramu parce que aw ye sarakaw de ye aw ye fugariw de aw ye lasiw de ye vous êtes des bêtes vous êtes des lâches vous êtes des indignes dignité fan si t'aw la buba fane i ni baba kabirali i b'a beaucoup mankan don k'a lase aw ma ne tɛ munumunu je vais pas loin n tɛ kɔrɔmatigɛli fana kɛ n b'i ta i tɔgɔ ma direct i ye den sugu min ye k'a f'i ye hɛrɛ bɛ si a bɛ tile n'a y'i ja don o don video ne kan bɔ i ka n'i sigi aw ka ala aw ka kira aw bɛ siran cɛ min ye o tɛ se ka ne jaabi a ba bonya kama o de kama n yɛrɛ y'a ba to yen a tɛ se ka ne jaabi kuma tɛ k'i ta sara n'a y'a kɔrɔbɔ n bɛ kulusi bɔ a la yan n bɛ baneni kɛ k'a pari yan k'a jɔ aw ɲɛkɔrɔ a bɛ s'o de la ne fɔrɔlen don n'a ye o la fugariden o de t'a ta sara i t'i ta sara o ye tiɲɛ ye mɛ i ba nenibaga ka tila ka t'i tɛgɛ don o bolo jitɔdenya la kun t'a la ju t'a la i m'a ye ka ɲuman kɛ aw ye hɛrɛ sɔrɔ aw ye miliyɔnw sɔrɔ aw ye nafolo sɔrɔ mɔgɔ min sababu la n'o ye ibk ye o su danni bɛ tila ka bɔ k'a sigi aw cɛla pari yen k'a ti yafa ma a ma yafa ma a y'a jo ye dɛ parce que a ni aw fugaridenw de jɛra ka kɛlɛ kɛ si tɛ aw de kun na a tigɛra aw la k'aw ba neni ka taa k'aw ba neni ka na san joli joli danni bɛ k'aw baw buruja e buba fane e ta digira ne na ni baba kabiral ta ye parce que hali n'i ye baba kabiral ye sigilen ye i b'a dɔn o ye den sugu min ye n'o ba bɛ neni o ka lajɛ o bɛ bɛn o ma o ba ka neni tiɲɛ ni nkalon kan o ka d'o ye o t'o tɔɔrɔ o dan ye o ka filɛ video la e bɛ dabaya de la e buba fane ko tɔgɔ bɛ e la wari bɛ ne bolo n ye nin sɔrɔ n yɛrɛ ye n bɛ nin kɛ n bɛ pari de bi a don ta a bɔ ta mɛ i ba warakabaga i bɛ tila ka t'o wele telefɔni na e ye mun den sugu ye buba fane e lamɛnbagaw bɛ k'u yɛrɛ c'est à dire que u bɛ k'u dogo bi minnu ba nenina e nɔfɛ danni ko la olu bɛ k'u dogo bi e y'o ko ta k'o kɛ i n'a fɔ n'a ma deli ka kɛ ka dɛsɛ cɛw la pari kɔnɔ ka dɛsɛ tɔgɔ ɲini yɔrɔ la pari kɔnɔ e taara e ni danni de tɛgɛ bɛna don minɛn kelen kɔnɔ bi ibk su kan e kuma kan ibk tɔgɔ bɔ i la parce que i ɲɔgɔn fugariden ma tugu ibk kɔ buba fane e ɲɔgɔn ma tugu ibk kɔ zetina a tɛ yen a tɛ yen buba fane tɔ c'est une honte pour la jeunesse malienne ne iba de bɛ se ka bɔ k'a f'i ye a tɛ ne da jɛni ne ka sira t'i fɛ ne ka foyi t'i fɛ aw hinɛ kama dani bolo ne bɔra ka aw tɔgɔ bɔ n da k'aw tanu aw aw hinɛ tellement a y'aw ba neni yan maliyɛn bɛɛ ɲɛna banɛni ko cɛjugu gansan min fɔra aw ba ma a ma fɔ maa si ba ma réseau kan yan ni arasa ko in na ni ibk ko in na mais bi aw lajɛ bi o mɔgɔ kelen bɛ arasa ni ibk contre la a b'a dan na a kelen a bɛ k'a ka kɛlɛ kɛ aw fugaridenw de taara aw tɛgɛ don o bolo aw fugaridenw de ye telefɔni ta k'a wele a ma wele buba fane dani t'a dɔn k'i kunatɔ don bari dani ka sira t'a la k'i bɛ pari parce que dani ka wusa n'i ye a b'a yɛrɛ dɔn n'i ye a b'a ba fɛ ka tɛmɛ e kan dani su ka wusa ni e ɲɛnama ye a ba ka wusa n'i ba ye fɛnɛ ça c'est très clair parce que dani y'a ba bila minɛn min kɔnɔ e ma se k'o kɛ e tun k'i si kɛ mɔgɔw ka dɛsɛ i la dugukolo kɔ kan o ka fisa e ka taa dani nɔfɛ bi de y'a yira ne na ne bɛ se ka bɔ ka a f'i ye jama la k'i tɛ cɛ ye i ye ɲɛgɛnɛkɛla de ye mɔgɔ min ta ma e ye 15 ans 20 ans sɔrɔ ka sɔrɔ i bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ dilan kan ça c'est très clair tu es un lâche tɔgɔ fɛn fɛn b'i la c'est un lâche c'est tout on perd zéro de quoi jɔn yɛrɛ b'a ɲɛsin e ma k'o bɛ siran bi i mana wuli i b'a essayer ka bila a armée mɔgɔw la asimiw na i bɛ k'i dɛn k'i b'olu kɛlɛ ni umaru marikow ni eh, mamudu dikow de ye bi ça c'est une honte pour toi pourquoi ko parce que k'u ye e ba bugɔ e n'i ba cɛ asimi ye e ba bugɔ ni asimi y'i ba bugɔ a b'i bila e n'i ba cɛ asimi de y'i minɛ k'i ka lasiya de y'i minɛ i dalakan de y'i minɛ i ka kɛwale de y'i minɛ i ka fugariya de y'i minɛ mais madusu i bɛ hakɛ to dɛ faransi etats unis kɔnɔ yan hakɛ to i bɛ fugari de kɔ i bɛ fugari den de kɔ voilà ne de y'a fɔ bi n y'a fɔ sini musoba fɛn fɛn bɛ ameriki yan n'u bɛ buba fane kɔ u bɛɛ bɛ fugari de kɔ an fila kɛnɛ de kan kan dani de bɔra k'i sigi video direct la fa bɛ buba fane fa b'a minimiser dɔgɔ y'a wele ko bon k'a yɛrɛ bɛna essayer k'i wele quoi pour que aw ka temps dɔ parce que aw ka ɲɔgɔn ye quoi e ye fugariden de ye e ye maloya den de ye e ɲɔgɔn jitɔ den ye buba fane a ma yɛlɛ facebook a tɛ yen i ɲɔgɔn jitɔ den a ma deli ka yɛlɛ rezo kan yan an m'a ye an m'a ye ne y'a ne ta tɛ ala kama ye moi je ne fais pas de cadeau avec des lâches des enfants des lâches comme toi buba fane walayi n'i y'i kala kari ne na dɔrɔn i ye guerre déclaré ni ne ye i tɔw bɛ yen ne ma bɔ ni min ye n bɛ bɔ n'a bɛɛ ye parce que i ye den sugu min ye ne b'a dɔn ne faraw la bi man bila k'aw lajɛ yan aw ni kan kelen tigiya ma si bulon kelen kɔnɔ jamu falenna depuis ala y'a dan barika t'a la tɔgɔ falenna depuis ala y'a dan a ma barika sɔrɔ o ye naami de ye o ye lakuru bodalakɛ de ye aw bɛ a kɛ to kuwa ni yɛrɛ ka bɔ na na man di n ye kuwa mɛ ni den sugu ni fugariden sugu olu mana bɔ ko l'homme peur zéro bi i filɛ namidenya la danni nɔfɛ i tilala umar mariko ni diko la i ma sira sɔrɔ la sisan i taara danni de nɔfɛ ni ne kama do don a kana aw ka tan pɛridi mɔgɔ min tɛ danni a y'aw fara o kan ka na ne b'aw bɛɛ kuru k'aw don o tigi ba kɔnɔ danni ka dɔgɔn o la danni yɛrɛ ka fisa ni aw ye danni b'a ba fɛ ni aw ye danni ba nenni man d'a ye wa danni t'a ba nennibaga fɛ aw aw ba nenibagaw de ka d'aw ye parce que aw bɛ tɔgɔ fu sɔrɔ a la tɔgɔ yɛrɛ tɛ wari buba fane e ta ye wari de ye fɛn fɛn b'e bolo i y'a bɛɛ sɔrɔ namidenya de la an ɲɛ tɛ kati 24 la o ma voyage namiya la e e ta ka jugu n'o ta ye aw bɛɛ kelen kati 24 yɛrɛ su ka fisa n'e ta ye parce que o fana y'a ta kɛ kuntilenna direct ye e buba fane kuntilenna t'i la i ye jitɔ de ye i ye lâche de ye i ye sarakaden yɛrɛ alakali de ye mɔgɔ tɛ yen e bɛ min dɛmɛ a tɛ yen mɔgɔ tɛ yen i bɛ k'i gulon min na bi k'i bɛ fɛn sɔrɔ a la o tɛ yen ni sujet b'e da ni jamanajɔ b'e kɔnɔ ni kuma ɲɛnaman b'e da ko e ye bftv créer yan k'i sigi madu ka journal de bɛ k'a la fonctionner ni madu ka journal tɛ yen bftv bɛ fermer ne t'a dɔn o fana bɛ k'a ka temps perdu ni fugari foroko in kɔ kun min na fugari dafalen yɛrɛ tɛ f'a foroko fo fugariden foroko mɔgɔ min bɛ tugu buba fane kɔ i t'i yɛrɛ kalama mɔgɔ min bɛ tugu buba fane kɔ fɛn b'i n'ala cɛ parce que don de nana bi an bɛ tiɲɛ dɔw ma aw kan an y'aw dɛmɛ faso bɛɛ y'aw hinɛ minɛ jeune fɛn fɛn bɛ réseaux sociaux kan ni mɔgɔ ɲɛnama don ni conscience b'a la u bɛɛ y'aw ye baneni bolo k'aw hinɛ minɛ ka tugu aw kɔ k'aw supporter ka essayer k'aw ladon k'aw moraliser bi aw de sigilen filɛ nin ye kɛnɛ kan aw ba nenibaga baneni karamɔgɔ banenikɛlaw bɛɛ la dangaden bɔyɔrɔntan duntan mais a y'a a ba ka fisa ni aw baw ye bi a y'o de preuve yira a dun y'a fɔ kɛlɛ in kɔnɔ kɛlɛ in man di min ba la o bɛ dɔn min ba ka woro la o bɛ dɔn aw ni ale cɛ kɛlɛ diyara ale de la ni aw ye sira bɛɛ fɛ aw kɛra fugadenw de ye baba kabral ta tɛ n tɔɔrɔ o tɛ n dabali ban yɛrɛ a barilanga mais a ma n dabali ban ni e buba fane ta ne tun hakili la e ye hɔrɔn ye n'i y'u dabaa denw ye rezo kan yan a ye hakɛ to n'i ye dabaa den fugari den saraka den ninnu mankan mɛn rezo kan yan l'homme père zéro ha depala n da ma siran n tɛ siran dɔn e jitɔ den i sigilen filɛ siran ɲamanton sanfɛ bi paris i bɛ ka su yɛrɛ ma don fɔlɔ danni bannen don a la a m'a da ala kan bila a bɛ ka i bɛ k'a nɛni hali sini a ko a tɛ i bɛ ka ko la a t'a nɔfɛ mɔgɔ e buba fane fugariden e de filɛ ka telefɔni ta k'o wele petini bɔra aw kama yan ne ye ko bɛɛ kɛ k'a deli ala ni kira kama alu keyita le fils de ibeka petit gimba dɔgɔnin n ye fɛn bɛɛ de kɛ petini nɔfɛ k'a deli ala ni kira kama baba kabral abdul ñang buba fane o to yen abdul ñang i bɛ hakɛ to i tɔgɔ fɔli la dangadenw tɔgɔ kɛrɛfɛ yan mais n ye petini deli nin de la des mois et des mois a b'a kalama hɔrɔnden don a bɛ se ka bɔ k'a seereya yan a ka buba fane to yen ala ni kira kama buba fane to yen ala ni kira kama baba kabral to yen pourquoi pour que aw baw bɛ lafiya pour que aw bɛ lafiya pour que aw ka to aw danbe kɔnɔ ne hakili la aw ye danbetigiw de ye mais aw tɛ danbetigiw ye pour que aw bɛ se ka jamana dɛmɛ ka jamanadenw dɛmɛ ni tiɲɛ ye mais tiɲɛ tɛ bɔ aw da aw ye wari ɲininaw de ye aw ye fɛn ɲininaw de ye aw ye den kolonw de ye danni n'a ka jama su ka fisa buba fane ni baba kabral ye bi danni su ka fisa n'aw ye a b'a ba fɛ ka tɛmɛ aw kan a b'a ka denbaya fɛ n'aw ye a b'a danbe fɛ n'aw ye a ka fisa n'aw ye a bɛ s'aw la fɛn bɛɛ la a y'aw dan diɲɛ fɛn bɛɛ la aw ye wari ɲini dangadenya sira min kan a y'aw dan o fana na danni ka fisa n'aw ye bi danni ka fisa n'aw ye sini aw ni danni tɛ kɛ kelen ye fo ka diɲɛ wuli aw ye danga aw wolokun tun tɛ aw la yɛrɛ nafa foyi ma ye aw nali la rezo kan kɛlɛ foyi ma diya aw la mais o m'aw bɔ aw ma to danbe fɛnɛ kɔnɔ aw bɔra danbe fɛnɛ kɔnɔ danni y'aw ba nɛni tiɲɛ de kan a y'aw bɛɛ ba nɛni tiɲɛ de kan parce que aw si ta tun tɛ conviction ko ye aw si ta tun tɛ dɔwɛrɛ ye i tɛ se k'i ta sara o ka bɛn tiɲɛ ma mais i b'a wolo k'i bɛ ka facebook sanfɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna yan ka avion ta ka bɔ bamakɔ fo paris o ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye e ye min wele k'i dantigɛ o ye e ye mun den ye est ce que e b'i ba fɛ est ce que e ba b'i bolo da la a ka ci n'i ba cɛ directement est ce que o man fisa n'aw ta ye a bɛ ci ne ni n ba cɛ direct mais n t'a to den si la i ka bɔ k'i da don a la ko ne bɛ tila ka taa e nɔfɛ ou bien ko ne man ta sara i la o den tɛ yen a den tɛ réseau kan hali ni n tɛ n ba fɛ cɛ tɛ réseau kan n bɛ se k'a nɛni ko n bɛ n da de k'a mun n tɔgɔ la ka taa o ma deli ka kɛ a tɛ kɛ n'i y'a kɛ n b'i ba lajaba n b'i ba nɛni ba nenini sugu bɛɛ lamɛn aw ye musokolondenw de ye wolokun kun tɛ aw la aw ye fugaridenw de ye jagoya tɔgɔ masiri de bɛ aw la rezo kan aw kan k'aw kun ci kogo la aw man k'aw yɛrɛ la to balo la aw kan ka taa aw yɛrɛ latunun de mais komi aw tɛ malo aw tɛ hɔrɔn ye aw tɛ ɲamakala ye aw ye den sugu min ye a ma dɔn hali sini aw bɛ video kɛ parce que aw tɛ malo danni de y'aw ba waga rezo kan yan ba nenini sugu si tɛ yen danni ma min da aw ba kan i ba tɛ i bɛnkɛ tɛ i ka i furumusow tɛ i nɔfɛ mɔgɔw tɛ diɲɛ bɛɛ ba nenina e buba fane nɔfɛ danni fɛ yan ani baba kabral la fo k'aw hinɛ don maaw la ba nenini sugu si tɛ yen danni ma min da o kan bi aw bɛ taa tiɲɛ sigi o ma a sigilen bɛ a kɔ sɛmɛlen tɛ foyi la aw ye mun denw ye a t'aw yɛrɛ ɲininka jitɔ denw aw ye mun denw ye laasidenw aw ye mun den ye nafa ɲabali denw aw y'aw yɛrɛ ko de ye maliyɛn bɛɛ ɲɛna aw masaw kan ka ban aw la aw de baw kan ka ban aw la parce que mɔgɔ m'aw ba neni aw yɛrɛ de y'aw yɛrɛ ba neni aw yɛrɛ buba fane mɔgɔ m'e ba neni mɔgɔ m'i fa neni e yɛrɛ de nɔ don e yɛrɛ de y'i ka du bɛɛ neni e buba fane i dabara wari kama waridenya la nafigiya la mɔgɔw nɔfɛ an ɲɛtila mamudu diko kɔ bi an ɲɛtila umar mariko kɔ bi jɔn ye IBK faga olu tɛ jɔn ka dusukasi ye IBK faga olu tɛ jɔn sababu ye IBK jigin ka bɔ fanga la olu tɛ hali maaw ɲɛji ma ja fɔlɔ minnu ye aw supporter IBK ko kɛlɛ la e buba fane filɛ naami denya la diko nɔfɛ bi bɛɛ ɲɛna a tɔgɔ b'i da k'a kɔrɔta tanti jalo i bɛ hakɛto je ne peux pas faire cadeau de ça buba fane nantankolon de ye mɔgɔlankolon de don daba de don c'est un gueulard c'est un vaurien c'est un vagabond c'est un arnaqueur c'est un délinquant amérique visa b'i kun na i bɛ ne sɔrɔ yan i tɛ foyi ye lasi kɔ fugari hali e kun ka fɔɔnɔ a bɛ n ni ala cɛ hali e kun kan ka fɔɔnɔ de e kun man ka wolo parce que nafa t'i la i filɛ ka bɔ k'o de yira bɛɛ ɲɛna ka nin kɛlɛba in kɛ san joli maa minnu ye bi i sigilen filɛ kɛnɛ min kan i k'i yɛrɛ lajɛ olu bɛ tiɲɛ so e bɛ nafigiya la u kɛlɛbagaw kɔ an'u fagabagaw e tɛ foyi ye nafigi kɔ buba fane toi tu es pire que tout le monde baba kabral su ka fisa ni e ɲɛnama ye baba kabral su ka fisa ni e buba fane ɲɛnama ye coalition min ka di ye a forme ka na iba bokum sigilen bɛ aw ni ne tɛ kelen ye aw ye dangadenw de ye aw ye sarakadenw de ye wali wari de b'aw kɔnɔ mali wari sonyɛlenw de bɛ aw kɔnɔ ka aw sɔn a la k'aw bila dabadenya la k'aw yɛrɛ ba di a ka neni a bɛ bɛn aw ma o de ye aw ye aw ni ne tɛ se ka kɛ kelen ye ne bɛ k'aw kɔnɔ ni coalition min y'aw diya danni ka dɔgɔn dɛ dani n'a ka lamini bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ka dɔgɔn a ye taa lamini wɛrɛ ɲini maa o maa min si dɔ rezo kan ko daw kan o ka na aw ye bagabagadenw de ye aw ye garangaw ni ɲɛbɛrɛw ni e, e, e, dabiw de ye nafa foyi tɛ aw la nuisible aw ye tɔɲɔlikɛlaw ni tiɲɛnikɛlaw ni nkalontigɛlaw de ye dabaya la yan aw mana tugu maa o maa ko k'aw b'a tigi fɛ a tigi kan k'aw ye k'aw to yen parce que aw bɛ yɛlɛma sini aw tɛ hɔrɔn ye aw tɛ maa kun tilennenw ye aw tɛ foyi ye sarakadenw kɔ den dusutanw dusu t'aw kɔnɔ ni dusu ma bɔ i la i bɔyɔrɔ i ni dusu tɛ se ka kɔrɔbaya i bɛ bɔ ka na ni fugaridenya walew de kɛ yan denkolonw ka wale dani nɔfɛ e buba fane e kan k'i kun ci bi taa ɲininkali kɛ n'i ka numuya ye tiɲɛ ye t'a ɲɛɲini a b'e ni ala cɛ t'a ɲɛɲini dabara min b'i kun ka tila k'i ka kɛwale lajɛ t'a ɲɛɲini i ye den sugu min ye i bɔra yɔrɔ min i ma bɔ sumaworo kante la ça c'est pas vrai ça c'est pas vrai sumaworo kante descendant si t'e ta ɲɔgɔn kɛ k'i ba lebu k'i ba neni k'i ba dɔgɔya k'i ba jɛbɛ k'i ba buruja dani fɛ e bɛ avion ta ka jigin Paris i taara dani de fɔlɔ tɛgɛ minɛ dani de b'a décider n'a bɛ fɛ k'i ye ou pas o ye fugaridenya de ye n'a ka di dani ye a b'i lajɛ a b'i ye n'a man d'a ye a t'i ye parce que a ka fisa n'i ye a y'i dan i nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ kunmasuli buba fane a bɛɛ i ye bɛɛ décevoir i tugura umar mariko ni mamudu diko kɔ ne bɔra ne hakili la u bɛ dɔ bɔ i ka nami denya la o ma bɔ nafigiden o de bɛ avion ta kuma bɛɛ ka nafigiya yɛrɛ kɛ diɲɛ ɲɛfɛ i fil'o de la e hakili la faransi taga ye mun ye ala ma se kɛ bɛɛ ye mali kɔnɔ o ye tiɲɛ ye mɛ pɛridi jumɛn b'u kan nafa jumɛn bɛ faransi la mali ko la bi an bɛ don min na i ko bi minnu bɛ yen ni se b'u ye u bɛ segin i filɛ lèche-botte ni nafigiya la dani min nɔfɛ faransi man d'a ye a bɛ k'a yirila a y'i dan yen fɛnɛ a sigilen bɛ pari mɛ a bɛ ka faransi buruja a faso kama faso tɛ e la buba fane ni du tɛ den min na faso yɛrɛ t'o la du t'e la o tɔgɔ de b'a la k'i wolola nin du in kɔnɔ nin muso in fɛ point barre a bɛ dan yen sinon hali mali danbe e t'a kɔnɔ maliyɛnya danbe kelen t'i la buba fane mali hɔrɔndenya kelen tɛ e la buba fane e tɛ se ka kɛlɛ kɛ o an bɛ don min na bi i tɛ se ka kɛlɛ kɛ i bɛ se ka nafigiya de kɛ ka taa dumuniw foto yira yira yira yira mali cilen don aw ka kɛlɛ min daminɛna kɔnɔ kɛlɛ min y'aw kɛ fɛn ye an b'o kɛlɛ de kɔnɔ mɛ aw bɛ yaala ni yɛrɛ yira de la dumuni yiraw ni fɛnw na videwo la ani fotow la ka tila ka dani kɛ k'o tɔ pari walasa i bɛ kisi n'e tɛ fugariden ye n'a t'i kun na ko n'i ni dani bɛnna faransi a b'i minɛ ka jigin kan mun na i b'a wele ko hali n'aw tɛ kuntilenna ta kelen ye aw bɛɛ maliyɛnw de non dani de ye maliyɛn ye e tɛ maliyɛn ye buba fane i tɛ maliyɛn ye maliyɛn joli b'i la i wolola mali kɔnɔ mais i tɛ maliyɛn ye i tɛ maliyɛn wale t'i la maliyɛn halala dani jasilen don ni diɲɛ bɛɛ ye du t'a la jɛ jatigila yɛrɛ t'a la kuma tɛ du ma mais ale b'a disi gosi n'a ka maliyɛnya ye an b'o faamu ni e ta ye parce que kun b'a ka kɛlɛw la a bɛ bɔ a b'a ka kɛlɛ k'a kun fɛ e ta kun tɛ e ka kɛlɛw la e ta dɔnnen don buba fane e ye naamin de ye dani su ka fisa n'i su ye dani ba ka fisa n'i ba ye a y'o de yirila a jamu ka fisa n'i jamu ye wa k'a b'a jamu bonya ka tɛmɛ i ta kan hali n'a ta tɛ a ye jamu min ta k'a da a yɛrɛ la a bɛ k'a bonya bi ka tɛmɛ e ta kan buba fane e sumaworo tɔgɔ bɛ e da e ni sumaworo fan jumɛn ye kelen i ɲɔgɔn jitɔ den tɛ video mɛnna k'i to yɛrɛyɛrɛ la kasoladon ye u y'i ta k'i digi kaso kɔnɔ i bɛ bɔ k'i jɔ ko e ba de bugɔra ɔ kasoladon m'i tɔɔrɔ e ba bugɔra e tɛ se ka bɔ ka mali ɲɛji cɛ e tɛ se ka bɔ ni tiɲɛ ye e tɛ se ka bɔ ni kuma i bɛ min fɔ maliyɛnw ye kuma hakika kelen t'i da ko e ba bugɔra donc e bɔra dɔrɔn mali jugu e taara olu de kɔ k'i jugu ye e bɛ se k'olu fara e kan ka mun kɛlɛ kɛ yan aw jasilen don aw bɛ se ka mun kɛlɛ kɛ mali la fo ni ne iba tɛ balolen aw jɔn dani ka dɔgɔn kana dani dɔrɔn fara i kan taa fɛn ɲini an tɛ min si dɔn i k'o fara i kan i ka na anw ta ye maliko ye e ta ye nafigidenya ni vengeance de ye ko e ba bugɔra k'i don kaso la o kɛlɛ o kɛcogo de ye nin ye e fɛ umaru mariko mamoud diko ani dani de paris a lajɛ i ye den sugu min ye t'i yɛrɛ lajɛ dungari la k'i yɛrɛ ɲininka dusu jumɛn b'e la wa a b'i fari fan jumɛn tɔw dusu b'u disi kɔnɔ e dusu b'i bobara la buba fane a bɛ n ni ala cɛ a b'i dabara n'i bobara de la i da ka bon i bɛ sigi yɔrɔ bɛɛ dabaya la an da la réseau kan yan ne de ye nin ye l'homme père zéro nin bɛ n bolo jeune premier nin miliyɔn hakɛ in nin mobili in nin boîte de nuit in n tun bɛ nin gérer n tun bɛ nin kɛ tan a bɛɛ nkalon tu n'es rien qu'un menteur un sale gueulard un ignoble quelqu'un qui fait pitié hein? I did I already did thank you i lajɛ kɛ i ye den sugu min ye i lajɛ buba fane a ye n ka video sujet tiɲɛ bi fu n tun bɛna n ka sujet politique debati sur le mali sur le comportement des dirigeants du mali sur choguel sur, sur mamoud diko mais aw kama bi n y'a falen n y'a a bɔ grand dossier la grand dossier avant grand dossier n y'a bɔ o la n y'a kɛ kutuba avant kutuba ye jumadon sisan an bɛ rendez-vous kɛ juma ye ni ala sɔnna kɛrɛdi mali international sanfɛ yan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan parce que buba fane ka ko ni n tun ma bɔ ka n da don na n tɛ se ka sigi quoi il m'a trop déçu et il a déçu la jeunesse malienne fɛn fɛn ye buba fane supporté contre dani a y'a bɛɛ déçoit bi mɔgɔ o mɔgɔ tugura buba fane kɔ k'a défend parce que k'a bɛ ibeka ko kɛlɛ la a y'a bɛɛ déçoit bi an y'a ye o depuis o kuma argument ɲɛnama kun tɛ bɔ a da o mais le fait k'a da barilen don ibeka ibeka ibeka ibeka mɔgɔw y'a ka video filɛ parce que videokɛla kɔrɔbaw kun man ca videokɛlaw kun tɛ yen tiɲɛ bɛ bɔ minnu da o kun tɛ yen ni ɲaman sugu aw sera furan ye ka bɔ an cɛla buba fane e baba kabral ka wusa ni e ye parce que o bɛ bɔ ka deba ɲɛnamaw fɔ a bɛ bɔ ka kuma ɲɛnamaw fɔ bi mali jɔ la a n'a ka nafigiya n'a ka duci bɛɛ i komi ale ye duciladen ye a n'o bɛɛ mɛ bi maliko fɛnɛ na n'a bɔra k'i sigi a bɛ kuma ɲuman fɔ min bɛ mɔgɔw dɔw dusu saalo minnu b'a dɔn bi bi mɔgɔ tɛ yen a bɛ taa wari ɲini min fɛ mɛ a bɛ ka bɔ k'a ka video k'a kɛcogo la ale ka wusa ni e ye buba fane e ye samara saba donna de ye sen fila kɔnɔ buba fane t'i ba ɲininka kosɛbɛ a k'a ɲɛf'i ye fɛn bɛɛ na ala ni kira cɛ walayi t'a ɲininka n'i ba bɛ malo fɛnɛ a man k'i yɛrɛ sɔn wa e ba man ka k'i fɛ e ba bugɔli man ka digi e la dani ye min da e ba kan o ka jugu ni e ba bugɔli ye k'e minɛ ka t'i don kaso la parce que o de kun kan k'i kɛ cɛfarin ye anw bolo mali kɔnɔ k'i ka liti kɔntiniye hɔrɔndenya la mais e bɔra i ba lebubaga i ba burujabaga buba fane mɔgɔ min m'i ba to ye tile kelen mɔgɔ min m'a to i ba la tile kelen a m'i ba bonya tile kelen a ba neni neni jugu si tɛ yen a ma min ta k'i woloba sɛgɛrɛ n'a ye e ye avion ta ka bɔ mali la ka taa faransi e y'o tigi de yɔrɔ ɲini telefɔni na k'i tɛgɛ don o bolo baba kabaral de ye nimero d'i ma o tɛ barina o parce que o taara mobili de d'a ma aw baw neni kɔfɛ aw kana se k'aw ta sara o ye tiɲɛ ye maa minnu y'aw supporté aw kana olu se k'o kun kɔrɔtalen to o ye tiɲɛ ye mais aw kun ka to silence la au moins k'aw da de dɔrɔn mɛ aw wulila ka t'o tigi sɛgɛrɛ ko aw ka bonya ni diɲɛ bɛɛ ye aw bonya ne iba bokum tɛ aw bonya ni ne kɛlɛli t'aw kɔnɔ fɛnɛ ala k'a jigin aw kɔnɔ parce que aw ye den sugu min ye ne de b'a dɔn maaw t'a dɔn aw filɛbagaw ni dimi sigilen min b'u kɔnɔ u tɛ se k'a fɔ ne de bɛ se k'a fɔ a ye na aw bɛ ne sɔrɔ yan e fugariden ne bɛ se ka n da don e da la yɛrɛ kɛlɛ la kɛlɛ bɛ ne ni buba fane yɛrɛ cɛ n tɛ sigi barabila yɛrɛ bɛɛ ɲɛna e bɛ ka min ban ne ni e ka tila o mɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min quoi min bɛ k'e ba neni san joli e ka tila tuguni ka t'o sɛgɛrɛ foyi foyi ma kɛ mɔgɔ m'aw wele k'aw ladiya i m'i se k'i ta sara ta sarali se t'i ye parce que i ba bɛ neni fu de ni de bɛ wele k'i ba neni fu n'a ma ɲɛ k'i t'i ta sara to ta sarabaliya hɔrɔnya fɛnɛ kɔnɔ parce que o mɔgɔw bɛ yen u t'u ta sara mɛ u tɛ gɛrɛ i la hali n'u yafar'i ma u n'i tɛ kuma fo ka diɲɛ wuli i tɔgɔ tɛ b'u da fo ka diɲɛ wuli n'i ye ne ba neni ne b'i ba neni an bɛ se ka diya o la n'u y'an sigilen ye u b'a fɔ awɔ a y'a ba neni a fana y'a ta sara a banna yafa bɛ an fila bɛɛ fan fɛ mɛ ka ne ba neni ne ka dɛsɛ ka n ta sara mɔgɔw ka ne supporte o kan ne ka tila ka taa e nɔfɛ hali wulu ka wolo ka fisa ni e ye wulu o mana wolo o ka fisa ni e buba fane ye i ni baba kabral tɛ kelen dɛ baba kabral su ka fisa ni ɲɛnama ye ne ka kakɔlɔ kɛ fo ka den a su ka fisa ni ɲɛnama ye kakɔlɔw bɛɛ la lasi den baba kabral a su ka fisa ni e buba fane ɲɛnama ye e siya tɛ numuw na e ni numuw tɛ bulon kelen den ye buba fane c'est pas vrai taa segin i ka musokɔrɔba ɲininka kosɛbɛ taa i ka la vieille ɲininka a k'i ɲɛfɔ mɔgɔw ye e ye den sugu min ye an k'a dɔn dafalen den tiɲɛni sira fɛ nafigiya sira fɛ nanbɛlɛya sira fɛ n'an miya sira fɛ lakɛya sira fɛ buba fane e ye lakɛ de ye tu n'es rien qu'un pédé ye a bɛ n ni ala cɛ hali pédé ka fisa ni e ye e fugari foroko dani de paris dani de paris e de bɛ to o kama faransi hali ni cɛw danna dani ma e kun kan k'i yɛrɛ faga ka kɛ muso ye mɛ bi i b'a nɔfɛ aw bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn bolo faransi aw bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ serrer i ba bilennen kɔfɛ i b'i tɛgɛ d'a ma i tɛgɛ b'a tɛgɛ kɔnɔ i yɛrɛ b'a dɔn nin de y'i ba neni wa cɛ don ka tɛmɛ i kan n'i y'i lamaga a b'i kɛ bo ye pari i tɛ s'a la ala y'a barika ni e ye dani tɛ kuma cɛ minnu kɔrɔ anw de don parce que a b'a ba fɛ a t'a fɛ a ba ka neni en public a t'a fɛ a ba ka neni mɔgɔ ba yirika k'a filɛ a t'a fɛ a ka kɛ cɛ tɛ yen min bɛ bɔ k'a ba neni komi ne aw cɛ ma sɔrɔ mali kɔnɔ min bɔra k'i sigi k'i da fa a ba la komi ne ne bɔra aw bɛɛ kɔfɛ video kɛ la aw bɛɛ aw bɛɛ ye video kɛ ne ɲɛ a da ma se ne ba ma n'a y'a bɔ a da n bɛ tila ka fɛn fara a kun a ma deli ka min ɲɔgɔn ye a y'o gasi to yen ne yɛrɛ y'a to yen mɛ a ka fisa ni aw ye wa a ba fɛnɛ ka fisa ni aw baw ye e buba fane dani ba ka fisa ni i ba ye walayi bana t'i la dɛsɛ t'i la ni tiɲɛ don i ye hɔrɔn ye e ye baarakɛla ye i ye sɛbɛkɛla ye fɛn fɛn b'i bolo k'i y'a sɔrɔ i wɔsi la e tun bɛ taa pari ka na e tɛ dani tɔgɔ bɔ i la kuma tɛ ka gɛrɛ a la mɛ depuis e t'i ba den ye i ba bugɔli man ka digi i la parce que i yɛrɛ y'a bugɔ i ba nenini man ka digi i la i yɛrɛ de bɛ k'a neni jama la e yɛrɛ de bɛ k'a kɛ aw ta ni masi ta tɛ kelen ye ne y'o de fɔ a bɛna fɔ ko iba yɛrɛ ye ba neni ba kɛ ne ne ye fɛn fɛn kɛ a bɛ ne ni n ka denbaya de cɛ direct direct a ma bɔ cɛ da fɛ a tɛ bɔ cɛ da fɛ a tɛ kun cɛ la n'i y'a kɔrɔbɔ n b'a segin i ma fura foyi t'a la n'i t'i ba fɛ n'i b'a fɛ i ba ka neni na ne ba neni n b'i ba bɔrɔntɔ i ko yiribulu k'a bɔ a siw la ne ta y'o ye vis à vis namara foyi t'a la mɛ aw ta ye mun ye facilement américain kuma na easy ba neni easy very easy k'i yɛrɛ ba neni nɔgɔyani kɔnɔ buba fane e ta kɛra o de ye ka t'i ba neni timɛ ka t'i ba neni imura la i b'i ba neni voyage de la i yɛrɛ mɔgɔ min y'i ba bilen mɔgɔ min y'i ba buruja mɔgɔ min y'i ba dusu kasi ni neni ye hali n'i ba tulo gerennen don a ye dani neni kan mɛn ka s'a ma hali n'a tɛ rezo filɛ e de ye rezo video kɛlaw dangaden kuntigi ye buba fane daba den i bɛ hɛrɛ k'anw kan i da don yɔrɔ tɛ mali ko la bi an bɛ don min na bi i da don yɔrɔ foyi tɛ mali ko la parce que i kun tɛ ibk yɛrɛ fɛ i kun tɛ att yɛrɛ fɛ a bɛɛ kelen perezidanw nɔfɛ nafigiya ni dabaya la bi jɔyɔrɔ t'i bolo asimi kɛrɛfɛ i ko k'u y'i ba bugɔ nafa jumɛn bɛ e ba bugɔli la jɔn b'a bolo tiɲɛ e ba la bɛɛ ɲɛ t'a la e ye den sugu min ye bi ya e yɛrɛ b'a n'a kuma ban n'e ba ma gifler jɔn ba bɛ gifler u m'a kɔ kari o de o de a kunna diyara de sinɔn u tun kan k'a ci fo k'a kɔ kari buba fane walayi u tun kan k'e ba bugɔ fo k'a kɔ kari parce que o den de ye e ye i bɔra y'o de yira nafa t'i ka kɛlɛw la kurusi t'a la kun kun foyi t'a la ju fɛnɛ t'a la wa i ɲɔgɔn jitɔ den fɛnɛ tɛ yen siranbagatɔ dabaya la l'homme père zero l'homme père zero e tɛgɛ bɛ dani tɛgɛ bolo bi bari e n'i ba cɛ e ye hɔrɔn ye e n'i ba cɛ e ye halala ye tu ne tigɛr'e la sumaworo tɔgɔ i b'o bɔ i kan i ni sumaworo tɛ foyi la nafigiya tɛ dɛ madu le journal se de tɛ n ye walahi se de tɛ n ye sinon n tun bɛ studio d'i ma i ye cɛfarin de ye i ye hɔrɔn de ye i ye kankelentigi de ye e man kan nin buba fane tv in sanfɛ parce que nafa t'a la wa a b'i tɔgɔ tiɲɛ dabaya la diɲɛ ɲɛfɛ a da ka bon n'a bokɛyɔrɔ ye nafa foyi t'a la wa ni e tɛ yen bi buba fane tv in tɛ filɛ i kelen sababu la maaw b'a filɛ ne yɛrɛ tun b'a filɛ mais ne y'a bila bi ne t'a filɛ tugun n tɛ fugari ka baarakɛnɔ lajɛ non non non ne tɛ dangaden lajɛ mɔgɔ min b'a ba labɔ k'a di jɛbɛli ma jama la ko bɛɛ ka n'a ba neni a bɛ bɛn ale ma ne t'o ka tele filɛ non non non buba fane e ye fugari de ye e ye lâche de ye e ye denkolon de ye ne t'a dɔn e ye den sugu min ye voilà donc misiki tɛ yen commentaire tɛ yen kuma man ca ne b'aw bila yan n tun bɛ fɛ ka nin fila fila de fɔ numu foroko bolo min bɛ k'a yɛrɛ kɛ numu ye numu halalaw tɛ nin wale kɛ numu halalaw ba tɛ neni dani ɲɔgɔn fɛ u ka tila ka avion ta ka taa pari k'u bɛ t'u tɛgɛ d'a ma buba fane maloya t'i la i tɛ malo i bɛ tila ka bɔ ka na video kɛ yan maloya kisɛ kelen t'i la parce que i tɛ hɔrɔn ye i tɛ hɔrɔnden ye i tɛ halala ye i tɛ halaladen ye i y'o de yira maliyɛn bɛɛ la bi mɔgɔ mɔgɔ sɛgɛnna ka e defan i y'a bɛɛ malo bi i y'a bɛɛ cun aw da ka bon yan e tun bɛ arasa nɔfɛ pla pla pla pla kɛlɛbilen na k'i ba neni k'i fa neni arasa nɔfɛ o mɔgɔw kelenw e ka tila ka diya ni arasa ye ka tila minnu o mɔgɔ kelenw bɛ ka arasa de fa n'a ba neni de ye ka tila ka t'i tɛgɛ don olu ma faransi e bɛ segin ka na mun fɔ arasa ye ni ne arasa ye n'i ye n tɔgɔ fɔ tuguni n b'i da fara fo yan parce que i ye nafigi de ye e ye nafigi de ye buba fane e ye so cila e ye dabi yɛrɛ yɛrɛ de karanga i nin da yɛrɛ n bɛ ka n bɛ ka n bɛ ka fɛɛrɛ kɛ n yɛrɛ la parce que n b'i kɔnɔ n b'a dɔn i da ka bon i bɛ bɔ i bɛ tɔgɔ de fɛ ne bɛ tɔgɔ d'i ma ne b'i ko k'i jɛ facebook a bɛɛ ni fa ni ba cɛ ne ta kɔrɔbɔ ne bɛ k'i kɔrɔ ni ne ye rasa n'a nɔfɛ mɔgɔw ye buba fane kana gɛrɛ aw la nafigi de don c'est un catalyseur c'est un c'est un escroc nin ye arnaqueur de ye politicien nɔfɛ nin ye daba de ye nin ye zonden de ye a tɛ sonyali yɔrɔ sɔrɔ k'a sababu kɛ jitɔya ye donc a bɛ nafigiya kɛ ani nanbɛlɛya namidenya lakɛ lakɛdenya la mɔgɔw nɔfɛ a bɛ fɛn sɔrɔ o de la donc CDR mɔgɔw aw kana buba fane musalaha nafigi de don aw bɛɛ ɲɛ b'a la ɲimi de don dabi de don garanga de ye buba fane ye rasa kana buba fane ka foli yɛrɛ laminɛ nin tɛ den ye an bɛ don min na i ko bi nin de filɛ ka avion ta ka taa dani wele dani ko k'i y'a wele a bɔra k'o de fɔ video la tiɲɛ don tiɲɛ tɛ ne bɛ bɔ i kama parce que i tɛ foyi ye fugariden kɔ fugariden halali buba fane e y'o de ye arasa kana nin reçoit kan'a to nin den sugu ka gɛrɛ i la voilà pourquoi arasa y'aw tigɛ nsoya ka baw la parce que a b'aw dɔn de a b'a dɔn aw bɛ fɛnteli de la aw bɛ zigzag de la yɔrɔ bɛɛ arasa vous connaît très bien donc arasa a filɛ nin ye dɛ nin ye buba fanɛ de ye ta dani bolo bi bari i ma bɔ a la i ma bɔ buba fanɛ na u wulu damaw de bɛnnen don e de y'u tigi ye u to yen ɲɔgɔn bolo dani fana ka fisa n'u ye dani ba ka fisa n'u baw ye a y'a fɔ depi a b'aw ba neni don min k'a ba ka fisa n'aw ba ye a y'a fɔ k'a b'a da to aw la fɛnɛ a y'a fɔ a y'a kɛ a y'a da to aw la ka tila k'a yira na k'a ba fɛnɛ ka fisa n'aw ba ye k'aw bɛ tila ka n'ale senkɔrɔ aw bɛ tila ka n'ale bobara nɛmu ye aw bɛ k'o de kɛ bi e buba fana bɛ k'o de kɛ bi baba kabara bɛ ka fisa n'i ye dɛ parce que o ta ka o ka jitɔya barika bonya o ye mobili san ka taa d'a ma ko ka kuma ban pewu opel kurun don sardine boiti eh, ala ni kira no ni denmisɛnnin ninnu ye c'est pas l'affaire ye ko 2019 2020 an y'o kɛ ka ninnu de dɛmɛ ne y'o kɛ buba fane baba cabral eh, ala ni kira aw tɛ s'aw yɛrɛ la aw tɛ s'aw baw la aw baw tɔgɔ de b'aw da k'aw y'aw baw den ye k'aw bɛ k'aw baw défendre ko aw ye duwawudenw ye ni min ye miliyɔn sɔrɔ ko k'ale ye duwawuden ye ne bɛ ka wele bi diɲɛ fan bɛɛ ko dangaden ne sɔnna a ma mais ne ka so falen wari la n yɛrɛ wɔsi de la n tɛ mɔgɔ ta ɲini baara 18 heures par jour dans les 24 heures ne bɛ heure tan ni seegin de baara tile wɔɔrɔ ne n'aw tɛ kelen ye mɔgɔ si tɛ taa a kɛ n pilasi la n yɛrɛ su ni tile ne bɛ baara kɛ ni n sɛgɛnna don min n jan n bɛ n lafiya i n'a fɔ bi sɔgɔmada in na n'a ɲɔgɔnnaw danifɛri kɔnɔ yan a barika ala ye a diyara n ye bi de ko n tɛ taa baara kɛ n bɛ n lafiya n tun bɛ n ka video duman kɛ mais buba fane ka ɲimiw tun bɛ ka n kin parce que fugariden de don arasa kana buba fane yɛrɛ so ana seginna musala an yɛrɛ t'a la kan'a ka foli yɛrɛ laminɛ a fɔ a k'i tɔgɔ fɛnɛ bila nafigi de don a filɛ dani de bolo bi pari lasi den ma tɛmɛ buba fane kan ko l'homme peur zero dɔw b'a fɔ l'homme peur zero dɔw b'a fɔ fɛn bɛɛ fo janfa dɔw b'a fɔ ko la force des arguments a jɔra a bɛɛ la a bɛɛ a jɔra aw bɛɛ la kɛnɛ kan yan fo ka taa aw sa aw tɛ sɛfan ci aw tɛ se aw sen tɛ sɛfan ci buba fane nafigi buba fane daba ko l'homme peur zero a tɛ lɔ fo mɔgɔ minnu b'e lajɛ tuguni i yɛrɛ tile binna an fɛ yan a mɛɛnna ne ne t'e jate tuguni fo ni i bɔra ka fɛn fɔ n ma ou bien k'i b'a essayer ka ne kɔrɔmatigɛ indirectement dani ma min k'i la ne bɛ bɔ k'a k'i la hali n tɛ hésiter parce que e ye karitɔn de ye e ye muso kolon den de ye ne tɛ hésiter yɛrɛ ni bi bɔr'a la e tɔgɔ yɛrɛ tɛ bɔ ne da parce que ne ka sira t'i la tugun banni bɛ n ni mɔgɔ min cɛ fo ka diɲɛ wuli o ye baba cabral ye a tɛ ban bi dɛ fo n'a ye video kɛ ka yafa deli ne fɛ parce que ale taara don anw ka du de kɔnɔ ka bɔ n'anw ka du problème de y'a da la ne yɛrɛ bɛ bɔ ni min ye ale taara k'a bɛ don ka bɔ n'o juguman de ye o de kama n tɛ baba cabral to yen n t'a ba to yen n kɛ o kɛ ka video kɛ ni n hakili jiginna a la n b'a ba neni yɛrɛ bɛ si a bɛ tile mais bi n ka fisa n'aw ye sira min fɛ n bɛ mali de jɔrɔ bi aw tɛ mali jɔrɔ baba cabral fana bɛ mali jɔrɔ ni e buba fane ye baba cabral k'aw sa ni y'o yɔrɔ la ye n bɛ kala sɛmɛ a la yen parce que a ye video ɲuman kɛ a bɛ video ɲuman kɛ a bɛ argument ɲumanw bɔla da wa a b'a ka nafigiya kɛ a bɛ tila ka nimisa fɛnɛ a b'a dade fura min bɛ ne na o ye dade de ye mankun fo ka n baga faga baba kabaral b'o sira de kan k'a stoppe à la vitesse o ye ka bɔ k'i sigi vis à vis n ye min kɛ i ma i b'a fɔ ko n filila i bɛ yafa n ma n'o bɔra a da don min ne y'a bila n'o ma bɔ a da an bɛ ɲɔgɔn na mɛ buba fane baba kabaral ka fisa ni e ye malidenya la video kɛ kɔnɔ parce que a y'o de yira au moins fɛn min bɛ mali kun kan a bɛ bɔ a b'a tiɲɛ fɔ baba kabaral ye hali courage sɔrɔ ka bɔ k'i adresse ibk nenibagaw la a salen kɔfɛ hali danni yɛrɛ b'o la a bɔra a ye tiɲɛ f'u ye o bɛɛ ye dɔ ye mɛ e buba fane danni ye e ba wɔrɔ de rezo kan bɛɛ ɲɛna anw tun hakili la ne ye fɛn bɛɛ miiri diɲɛ kɔnɔ ko fo e buba fane bɛ yafa deli danni fɛ ou bien ka taa i ye min kɛ yafa deli yɛrɛ ka fisa n'o ye ne i tɔgɔ tɛ bɔ ne la tuguni dɛ buba fane parce que ne tɛ se kɔrɔmatigɛli la ne b'aw tɔgɔ fɔ de piyan ne tɛ siran aw ɲɛ ne ka fisa n'aw ye i bɛ waso ni fɛn minnu ye a bɛ ne bolo ni ye hali u tɛ da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ foyi foyi foyi foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ hɛrɛ ni ɲuman na ko ne m'i dan n'a ye parce que ne ma sɔn fɛnɛ ne ma deli ka sɔn ne b'a ɲini de wala ne y'o cɛ de ka na n sigi ka video kɛ ko k'an sɔn o cɛ tɛ ne ye e buba fane o diferansi de b'i ni ne cɛ fɛn fɛn b'i bolo i y'a bɛɛ sɔrɔ namiya ni nafigiya de la i bɛ nkalon de kɔnɔ wa ibk dɛmɛ nkalon kan wa ibk su e man k'a ɲini k'i bɛ yafa deli a fɛ parce que ibk ba nenibagaw ibk lebubagaw ibk janfabagaw e tɛgɛ b'olu de bolo bi ka ibk to morgue kɔnɔ buba fane e man kan ka ibk tɔgɔ yɛrɛ bɔ i la hali a tɛ te e kan k'a tɔgɔ bila e kama ninnu ye mangoya sugu bɛɛ sɔrɔ parce que e tɛ foyi ye mikɔrɔbu kɔ buba fane e ye maloya den de ye e ye saraka den yɛrɛ ala ka le ka mɔgɔw tɔgɔ ta ba ba ba ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye fɛn ɲini na i tɛ fɛn sɔrɔ o bolo don min i y'u cun ka t'u juguw nɔfɛ buba fane ne i tɔgɔ fɔli bi a dan de ye bi fo n'i y'i lamaga ka na ne ka kote la n'i y'o de kɔrɔbɔ n b'i ta i ko namasa k'i wɔrɔ bɛɛ ɲɛna yan e fugari den sugu ne tɛ ne tɛ n tɛ tan pɛridi yɛrɛ aw bɛ hakɛ to dɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vendredi don nin kɛnɛ kelen kan kɛrɛdi mali international o y'a libere mana n'a maga dɔrɔn b'a minɛ ne ka sira t'a minɛli la n'a ka di u kana bila yɛrɛ ne ye iba de ye ni ne yɛrɛ ma minɛ ka ban a ka ɲi pasi dɔrɔn ko tɛ yan n'i tilala nin video la u ka taa nin fɛnɛ signale u ka page bosi n na n'i nana n fa ni n ba nɛni hali commentaire la n bɛ t'i fa n'i ba nɛni commentaire la o mɔgɔ kelen bɛ tila ka taa n ka page signaler tuguni ni n ka commentaire u b'a minɛ n na i b'a ka foyi ne ka foyi ma tunu n bɛ kɔnɔni kɛ ni page dayɛlɛla n bɛ na n sen don aw kɔnɔ yan aw tɛ mali fɛ aw tɛ malidenw ye aw baw tɛ malidenw ye aw bɔra masa minnu na hɔrɔnw tɛ o de bɛ ka jɔ aw la kɛnɛ kan yan a b'aw baw di nɛni ma aw bɛ tila ka taa aw ba nɛnibagaw bo dun o ye fugaridenya de ye o ye jitɔdenya de ye madusu i bɛ hakɛ to i bɛ yafa n ma fo ameriki kɔnɔ yan fo ni yɔrɔ ala ni kira kama i bɛ yafa n ma i bɛ den min kɔ hɔrɔn tɛ ɲamaden don a b'i ni ala ni kira cɛ tanti jalo i bɛ yafa n ma n bolo fila bɛ n kɔ i fɛnɛ ye ala ni kira kama aw kɛlen ka bubafane min kanu bubafane de filɛ nin bi danni bolo fugariden de danni y'aw bɛɛ fa n'aw ba nɛni yan k'aw to bubafane supporter la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ bubafane supporter danni y'a bɛɛ ba nɛni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ibk supporter danni y'a bɛɛ ba nɛni ibk salen danni bɛ ka bɔ ka ibk dɔgɔya hali bi a bɛ k'a bɔrɔtɔ ibk mago t'i ka yafa la parce que yafa yɔrɔ tɛ e la danni i fa de ma ɲuman kɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛn danni i fa ma deli ka ɲuman kɛ depuis ibk bɛ ekɔli la e fa dɛsɛlen don e fa sen ma deli ka sɛfan ci danni cɛjuguden wulu i yɛrɛ lafiya e ka yafabaliya i n'i ka cɛ fugariden gerema aw mana yafa deli ibk fɛ aw ka yafa aw kana yafa o nafa yɛrɛ de t'a la parce que nafa tɛ aw la du tɛ aw la kabila de tɛ aw la bɔyɔrɔ tɛ aw la du ni baara bɛ minnu faw la minnu fa sera ka du jɔ ka baara kɛ mali ye n'olu ko k'u ma yafa ne kan b'olu de ma olu ta bɛ faamu mais aw ta tɛ o aw ka yafa nafa foyi t'a la danni e yɛrɛ e yɛrɛ k'a lajɛ kɛ kabila t'i la bɔnsɔn t'i la i ba tun ye yɛrɛfeerela de ye jikɔrɔni para la bɛɛ b'a dɔn kunatɔw ni ɲɔgɔn cɛ i fa bɛ ten furukiya kɔ faralen b'a la yaala la depuis ala y'a dan a ma morikalan kɛ kuma tɛ ekɔli kalan ma a sara hali wotoro ma y'a kɔ fɛn t'i fa kun danni fɛn t'i ba kun u bɛ ciɲɛ so bi so t'u bolo u ma deli ka impôt sara mali ye a se ma k'u ye u ma se k'e ka ekɔli cotisation sara i ka to ekɔli la e yɛrɛ ma kalan ibk ka mun sera e ma danni e yafabaliya kun ye kun jumɛn ye ni anw de ko don i lafiɲɛ anw de fa n'an baw ye baara kɛ mali ye ka sara ta ka sɛgɛn maliko la anw yafara mali hɔrɔndenw yafara silamɛdenw yafara asimi koyita yɛrɛ yafara ka tila ka taa yafa deli a fɛ e danni e ka mun de b'o la sɛfu kan ko ni ninnu tugura mɔgɔ min kɔ u b'i tɔgɔ tiɲɛ de u b'i ka kɛlɛ sens yɛlɛma de nin bɔyɔrɔntan den kunkoloba den cɛjugu den lagasa den n'i y'a sigilen ye ko danni de pari hali sini filanan t'i la facebook kan i ma nkalon tigɛ i ye facebook belebele yɛrɛ de ye i ni musokolonden minnu kɛlen k'i lakori musow la i nɔfɛ ye nafa jumɛn b'i ka yafa la ibk kan han dani e sarakaden mɔgɔ den tununen jamuntan bɔyɔrɔntan du t'i bolo du t'i fa bolo i fa ma deli ka sɛbɛ kɛ i ye zon de ye e ye maliyɛnw tungaladenw ka hakɛ suɲɛ bɛɛ ɲɛna yan a b'i kana k'a dun i ma maloya n'a ye e bɛ bɔ k'i sigi ka video kɛ e k'a fɔ k'e ma yafa mɔgɔw ma dani e ta ye yɛlɛko de ye mɔgɔw bolo mɔgɔw b'i lajɛ parce que i bɛ tɔgɔ sɔrɔ o de la i bɛ wari sɔrɔ o de la fugaridenw bolo i bɛ marché n'o de ye i tɛ dɔ wɛrɛ dɔn n'o tɛ sinon e ka yafa hali ni e y'a bɔ i da mago a tɛ mago ɲa nafa t'a la parce que e tɛ den ye danbe tɛ e la danbe tɛ e mansaw la luwanse sema mɔgɔ min ma se ka impôt yɛrɛ sara bankumana e n'i ba cɛ o bɛ se ka luwanse sara jikɔrɔni jikɔrɔni luwanse tun bɛ komi fu de i fa na kuma bamakɔ kɛmɛ duuru kɛmɛ saba kɛmɛ naani waa kelen n'a cayara e fa dɛsɛr'o kɔrɔ a bɛ si pilasi la e ka wolo o ɲani kɔnɔ ka mɔ o la yen ka kɛ paranti ye ka kini dun yiri kɔrɔ fo k'i fo k'i se faransi e bɛ kini dun bɛɛ da de la du tɛ yen e man'a fɔ k'e ma yafa ibk ma ibk ka mun de bɛ i ka yafa la dani i y'i ka yafabaliya i y'i da de latiɲɛ i ye dɔ fara i ka mangoya kan mɔgɔ dɔw yɔrɔ ka taa minnu ma faamu hali bi olu tɔw i tɔ bɛ mangoya yen de sinɔn asimi yafara sogɛli yafara wa hali mamudu diko b'a don yɔrɔ ɲini ibk ka so bi ka taa yafa deli a tɛ se de maloya bɛ n'a faga aw bɛɛ kelen dari ala kan'a to i ka yafa ɲini fɔlɔ i ye wari min suɲɛ tungaladenw kun i ye mɔgɔw halala min ta k'i sigi n'a ye vis à vis mɔgɔ ma e malo e yɛrɛ de y'i yɛrɛ malo mɛ malo tɛ kun i la i ka sira t'a la parce que i ye nbɛda den de ye i masaw yɛrɛ ye nbɛda den ye olu bɔra dujɔbalidenw de la ka na e ɲɔgɔn wolo donc e man ka maloya yɛrɛ sinon e de ni wari bɔra yan k'a yira maliyɛn bɛɛ la wari kasi ko hɔrɔndenw ye wari bɔ ko halaladenw ye wari fara ɲɔgɔn kan minnu ta ye maliko ye k'u ye wari bɔ e e de bɔra ka n'a yira diɲɛ bɛɛ la yan dani bɛɛ ye wari y'i bolo k'a hakɛ fɛnɛ fɔ ka tila k'o wari kelen dun k'i sigi e bɛna fɔ k'e ma yafa dɔ ma e kana yafa yɛrɛ ibk ye min kɛ mali la ɲuman ni juguman na e dani t'a dɔn e b'a dɔn ko anw b'a dɔn k'i t'a dɔn i t'a kalama e ta ye kuma fu ni video kɛ de ye a tɛ hali i dusu yɛrɛ la dabaya dɔrɔn e ta bɛ faamu mɛ buba fane dangaden fana ka kasa cɛ ka bɔ bamakɔ ka taa yafa deli e fɛ yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn e fana ka fisa ni buba fane i ba ka fisa n'a ba ye donc o y'o ko bannen ye ok nin de tun bɛ n bolo k'a lase aw ma bi nin de y'aw garisigɛ ye an b'a fɔ ko k'an bɛn wagati wɛrɛ